Tá pobal mór cruthaitheach Gaeilge againn anseo i mBéal Feirste agus tháinig muid uilig le chéile le imeachtaí pobail a shocrú sa dóigh is gur féidir le daoine atá ag teacht chuig Béal Feirste blaiseadh beag a fháil don pobal anseo i mBéal Feirste. Táimid chomh bródúil go bhfuil Oireachtas na Samhna ag teacht go mBéal Feirste i mbliana. Ní raibh mise riamh ann so tá mé ag súil go mór le páirt a ghlacadh i mbliana agus bheith i láthair ag an ICC agus Halla Uladh agus ag an Europa agus na himeachtaí uilig, blaiseadh beag de na himeachtaí uilig a fháil. Tá bród an domhain orm go mbeidh an tOireachtas linn i mbliana. Go bhfios domh tháinig an tOireachtas deireanach anseo in sa bhliain 1997 nuair a bhí mé haon bliain d'aois. So tá mé ag súil go mór le bheith ann. Bhí mé ann i gCill Airne neart uaireanta ach tá mé ag súil go mór le scoth na rudaí atá ag tarlú lá i ndiaidh lae anseo i mBéal Feirste a chur cineál ar an ardán sin agus fáilte mhór chroíúil a chur roimh gach duine fud fad na hÉireann teacht chuig an chathair iontach seo.
Deirtear gurb é an féile Gaeilge, Gaeltachta, ealaíne Gaeilge is mó ar domhan, is dócha, a bhíonn, a mbíonn breis agus 10,000 duine ag tarraingt air, deis do dhaoine a bheith ag scéalaíocht, ag ceol, ag damhsa, ag aithris. Bíonn comórtais leabhar ann, bíonn comórtais rince ann, bíonn achan sórt ann agus deis do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ó achan cearn agus cúige teacht i gceann a chéile agus ar bhealach ceiliúradh a dhéanamh ar an mhéid atá bainte amach. súil a chaitheamh ar an mhéid atá romhainn agus a bheith i gcuideachta a chéile in aon áit amháin. Mar sin, is mór an pléisiúr é a bheith i láthair i gcónaí. Bíonn sé deas bualadh le seanchairde. Bíonn daoine ann a deirim nach gcasann tú orthu ach amháin nuair a bhíonn tú ag an Oireachtas agus tá mé ag dúil go mór le rud beag ama a chaitheamh i gcuideachta na ndaoine sin arís ann.
Tá muid ag feiceáil go bhfuil an treo taisteal ó thaobh na Gaeilge de agus ó thaobh an cineál tacaíocht atá ann don teanga. ag dul i méid lá i ndiaidh lae i rith ama agus sílim gur toradh é sin den athbheochan iomlán pobalbhunaithe sin mar a luaigh tú ach go háirithe anois sílim go bhfuil ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta ag Béal Feirste mar chathair atá ag cur na Gaeilge chun cinn ar bhealach spleodrach, ar bhealach atá mar eiseamláir d'áiteanna eile agus tá sé ar ndóigh ag mealladh imeachtaí ar nós Oireachtas na Samhna, beidh Fleadh Cheoil na hÉireann linn ar an bhliain seo chugainn agus beidh Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge so.

a chur i láthair an domhain mhóir. So cé go bhfuil siad ag teacht don Oireachtas, gheobhaidh siad blaiseadh den obair iontach a bhíonn ag dul ar aghaidh anseo i mBéal Feirste ó cheann ceann na bliana agus is deis do na grúpaí sin de ghnáth bheadh siad ag tarraingt ar Chill Airne nó ar Bhaile Átha Cliath nó áit inteacht eile ag iarraidh obair s'acu a chur i láthair grúpaí eile ansin. Ach anois tá grúpaí eile ag teacht go Béal Feirste agus beidh deis acu obair s'acu agus pobal s'acu a fheiceáil anseo i gcathair s'acu féin. Mar sin sílim gur deis iontach an léiriú sin a dhéanamh. an doras sin a oscailt do dhaoine, neart daoine a bhí i mBéal Feirste but ard lucht fosta bhí neart daoine b'fhéidir nach raibh anseo roimhe, nach raibh b'fhéidir ó thuaidh roimhe agus deis é a rá éist tá an Ghaeilge lárnach anseo, tá pobal Gaeilge iontach bríomhar, glórach, eagraithe anseo atá ag déanamh gaisce don teangaidh. agus mar sin b'áil linn go mbainfidh siad sult agus go bhfaighidh siad blaiseadh don méid atá ag dul ar aghaidh anseo mar chuid den fhéile mhór seo.
Tá imeacht ar leith ag tarlú anseo mar chuid d'Oireachtas na Samhna. Tá muid ag dul pictiúr a nochtadh in ómós do Ghearóid Ó Cairealláin, duine de bhunaitheoirí an stáisiúin agus duine a bhí gníomhach agus ceannródaíoch i saol na Gaeilge anseo i mBéal Feirste. Agus ó tharla go bhfuil muid go díreach i ndiaidh an Oireachtas a sheoladh anseo i mBéal Feirste don dara uair, rud a raibh Gearóid bainte leis i 1997 ar bhealach ollmhór, shíl muid go mbeadh sé deas dá ndéanfadh muid an pictiúr seo a nochtadh mar chuid de chlár an Oireachtais agus go n-iarrfadh muid ar Uachtarán an Oireachtais, Éamon Ó Cuív, theacht agus é a nochtadh.
Tar éis domsa bheith tofa sa Seanad, thosaigh mé ag tíocht go Béal Feirste go rialta, agus chonaic mé réabhlóid ag tarlú, réabhlóid cultúir ag tarlú. An Cultúrlann, Raidio Fáilte, Aisling Ghéar, agus tuafás rudaí eile, bhí rudaí i gcónaí. Agus rud faoi mhuintir Bhéal Feirste agus faoi Ghearóid agus na comrádaithe a bhí aige. Ní raibh deireadh go deo leis an bhfís a bhí acu. Rud eile, mar iar-bhainisteoir comharchumainn is féidir liom é seo a rá, mura bhfuil tú sásta glacadh le teip i rudaí, ní dhéanfaidh tú tada go brách. Sé sin le rá, ní éireoidh sa ngearrthéarma le gach rud a chuireanns tú ar bun. Go minic, cuireann tú an síol agus níl fhios a't cá dtiocfaidh an fómhar aníos. Ach bhí sé sin cinnte fíor faoi na hiarrachtaí ar fad anseo. Chuaigh mé ar ais ag Cumann Chluain Ard 1980 is a haon ins an fhómhar, díreach i ndiaidh na stailce ocrais agus tháinig an fear seo thart, fear óg, bhí sé ag díol an nuachtáin seo, Preas an Phobail, cheannaigh mé é agus mhothaigh mé go raibh spás bán ins an áit a mbíodh an t-eagarfhocal agus ins an spás bán bhí fógra beag ann a dúirt Más féidir leat cuidiú leis an spás seo a líonadh gabh i dteagmháil leis an eagarthóir. Caithfidh mé a rá, ní raibh mé millteanach tógha fá chúrsaí Gaeilge ag an am sin, ní raibh mé ag iarraidh fanacht in Éirinn, bhí rún agam a bheith ag dul thar lear ach de réir mar a chuir mé aithne ar an chineál duine a bhí i nGearóid, de réir mar a chuir mé aithne ar an chineál ciorcal cairde agus ciorcal aitheantais a bhí aige, is amhlaidh a dúirt mé liom féin, Tá mé tite ar neamh anseo. Tá na daoine seo iontach. Tá siad lán smaointiú, tá siad uaillmhianach, tá siad ag déanamh rudaí nach ndéanadh an darna duine, ag bunú nuachtáin, ag iarraidh raidió a chur ar bun, ag iarraidh fiche rud. So, mealladh isteach mé agus níor amharc mé siar. Is dócha gur chuir mé aithne ar Gharry ar dtús nuair a bhí mé is dócha fós ar an mbunscoil agus tháinig sé isteach mar mhac léinn agus ba é sin is dócha duine den dara glúin de Ghaeilgeoirí sin, seo daoine ní cosúil linne, nár, níor tógadh iad le Gaeilge, d'fhoghlaim siad Gaeilge agus iad a' freastal ar Chumann Chluain Ard agus a' tabhairt cuairt ar na Gaeltachtaí, mar a gcéanna le m'athair is mo mháthair is dócha. Cibé rud a bhí ar siúl aige bhí sé tiomanta dó. So, throid sé agus fuair sé airgead agus chuir sé tús leis an, leis an páipéar nuachta Lá agus d'fhoilsigh siad sin ar feadh roinnt blianta agus bhí, bhí aithne agam air ón, ón tréimhse sin. Ansin nuair a bhí baint agam le tús a chur le Meánscoil Feirste, Coláiste Feirste mar atá sé anois, agus eh, ag an bpointe sin bhog muid isteach sa, sa Chultúrlann. Sin an t-am nuair a thosaigh an Chultúrlann, bhog muid isteach san tseaneaglais Preispitéireach suas ansin ag ag Bóthar Leathan ag Broadway. Sin an áit sin a raibh an scoil lonnaithe agus ag an am céanna bhí Lá, an páipéar nuachtáin istigh ansin chomh maith. Cuid mhór daoine atá anseo a bheadh aithne acu ar Ghearóid roimh a bhuail an stróc é in 2000 agus 6 agus roinnt eicínt de na daoine anseo chuir siad aithne air inné a bhuail an stróc é in dhá mhíle agus a sé. Mo chuimhní féin roimh dhá mhíle is a sé ná go raibh Gearóid i gcónaí ag reachtáil áit éigin chun cruinniú a eagrú nó dul síos an tír le dráma, suí suas go mall agus plé na réabhlóide, ar ndóighe. Agus i ndiaidh an stróc bhí saol sórt níos réchúisí aige, bhí níos mó am aige le caitheamh i measc an chlann. agus bhí níos mó ama aige chun sult a bhaint as an cheol, cé gur bhain sé an-sult as an cheol roimh an stróc chomh maith, ach thosaigh sé ag cur amach clár raidió s'aige, Beo go Deo, achan Aoine ag a trí a chlog agus dóibh siúd nár chuala é, níor cheol sé ach amhráin Elvis.
An uair dheireanach a chas mise le Gearóid, chuaigh mé isteach sa gCultúrlann, chonaic mé Gearóid, is chuaigh mé anonn ag caint leis. Bhí muid ag caint ar na sean amanntaí, ar an turas cáiliúil sin go Corr na Móna agus ar rudaí éagsúla a tharla thar na blianta agus bhí sé thar a bheith speisialta mar níl aon aimhreas faoi ach nach mbeadh an Ghaeilge mar atá sé i mBéal Feirste gan a cheannródaíocht. Agus tá mé thar a bheith sásta go mbeidh peictiúr dhó le cur i gcuimhne do ghlúin óg. go raibh daoine ann a chuir an síol agus go bhfuil go leor daoine ag baint tairbhe as anois agus le cúnamh Dé leanfaidh sé ag fás agus ag fás. Tá tionchar ollmhór aige agus caillteanas ollmhór nuair a d'imigh sé but tá cuid mhaith rudaí fágtha ina dhiaidh so tá Gaeilge i mBéal Feirste agus ar fud na tíre i bhfad níos saibhre anois mar gheall ar eisean a bheith anseo. Tá sé doiligh smaoineamh ar aon rud a tharlaíonn sa chathair seo maidir leis an Ghaeilge nach raibh baint de shórt éigin ag Gearóid Ó Cairealláin leis agus sílim gur sin an tionchar a d'fhág sé agus an rud faoi ná habair é déan é is teideal rí na manaí agus an mana seo le Ogill an ceann eile a dúirt sé is coinnigh fíor é sin sílim gur sin ceann atá tábhachtach choinnigh sé fíor é a Chorca nuair a bhuail sé amach an sa deireadh sílim gur sin gur sin tionchar iontach tábhachtach agus tionchar ollmhór a d'imir sé ar phobal Gaeilge na cathrach agus ar Bhéal Feirste in iomlán.
Domhsa is ceiliúradh an tOireachtas a bheith anseo ar gach rud dá bhfuil déanta agus tá an oiread sin laochra againn in Iarthar Bhéal Feirste, an oiread sin agus deirimse sin i gcónaí, is leisc liom a bheith ag déanamh a bharraíocht de laochra amháin againn mar thiocfadh liom ainmneacha a lua, fiche ceann acu, ach bhí Gearóid orthu agus tá sé cineál ar rannóg dá chuid féin mar thriail sé na rudaí dodhéanta. ar bhealach nach ndearna duine ar bith. Ní amháin gur thriail sé nuachtán Gaeilge a bhunadh, thriail sé nuachtán laethúil Gaeilge a bhunadh, an rud nach ndearnadh riamh. Ní amháin gur lorg sé clárachaí Gaeilge, bhunaigh sé stáisiún raidió Gaeilge, a bhí mídhleathach, agus ba chuma leis, agus dá réir, agus dá réir.
An obair atá déanta ag na glúnta a tháinig romhainn, muintir Bhóthar Seoighe, an ghlúin a tháinig roimh Ghearóid agus bhí dlúthchairdeas agus cairdeas domhain aige le muintir Mhic Sheáin agus bhí Séamus ar ndóigh iontach páirteach in bunú na Cultúrlainne agus bunú Meánscoil Feirste siar in sa lá agus ar bhealach D'iompair Gearóid ualach s'aige féin do ghlúin s'aige féin, é féin agus a chuid comrádaithe, agus cuireann an grianghraf seo i gcuimhne domh féin go bhfuil píosa le déanamh ag achan ghlúin a thagann in ár ndiaidh.
Thug sé faoi na rudaí dodhéanta agus leathnaigh sé ar an uaillmhian agus ar an fhís atá againn agus tchí muid anois in sa ghlúin seo go bhfuil an fhís sin ag dul níos faide amach ná mar fiú a shamhlaigh an duine a ba dhóchasaí dúinn agus is ceiliúradh an Oireachtas air sin agus ar a mhéid atá déanta againn le Béal Feirste a dhéanamh ina phríomhchathair ar athbheochan na Gaeilge.
Cuimhneoidh muid uirthi gach uair a amharcann muid suas ar na réaltaí sa spéir. An bhfuil Míp imithe? So tá muid anseo anocht le scéaltaí codlata a dhéanamh le teaghlaigh i Leabharlann na bhFál anseo. So yeah, tá muid anseo just le linn an Oireachtais chomh maith le oíche speisialta a dhéanamh. Tá fáilte roimh na páistí agus na teaghlaigh teacht ina éidí oíche agus cineál just am teolaí le cúpla scéaltaí a dhéanamh. Oh wow! Obair mór le dhéanamh ag Sarah anocht, an bhfuil?
Chuaigh mé féin le Fís an Phobail agus Coiste Stiúrtha s'againn ar turas staidéir chuig an Bhreatain Bheag. Bhuail muid amuigh chuig cúpla ranganna tuistí, bhí am scéalaíochta acu, bhí Say agus Skate, Say agus Skate s'acu agus Bhí cúpla rudaí ag dul ar aghaidh acu, an rud mór a sheas amach domh an am scéalaíocht a bhí siad ag déanamh sa leabharlann phobail so bhí sé uilig éascaithe sa Bhreatnais ach bhí fáilte roimh gach duine ag teacht agus bhí scaifte ollmhór ann so thaitin sin go mór liom so díreach nuair a tháinig muid ar ais it was like right seo an chéad rud seo an táimid ag iarraidh dul isteach sna leabharlann phobail so ghlac sin giota beag tamall like cineál an caidreamh sin a thógáil agus like dul amach ar cuairt ar na leabharlainne anois seo muid chuir muid tús le sin bliain ó shin Leabharlann na Carraige Báine gach coicís maidin Aoine agus tá ag éirí iontach maith leis. Nuair a thosaigh muid bhí mise fiú ins na leabharlanna ag rá seo caithfidh muid a bheith ciúin agus nuair a thosaigh muid sa Leabharlann na Carraige Báine bhí na mná ag rá no no no sin sean-nós ní dhéanann muid sin sa leabharlann níos mó tá muid anseo le giota craic againn baint sult as an leabharlann seo spás pobail so bhí sin iontach maith so is is breá liom go bhfuil muid ábalta giota craic a bheith againn chomh maith. Bhí trí ulchabháin óga ann uair amháin, Sorcha, Peadar agus Dónal. Bhí cónaí orthu i bpoll a bhí i crann, iad féin agus mamaí ulchabháin. An cineál fís atá againn ná just spás amuigh sa phobal, go bhfuil áit, spás againn le teacht le chéile go nádúrtha agus. sóisialta, le Gaeilge plé le daoine atá ag tógáil a gcuid clainne le Gaeilge agus b'fhéidir le caidrimh le tuismitheoirí eile agus páistí eile a thógáil agus just really taispeáint go bhfuil ár teanga agus beo sa cheantar agus go bhfuil imeachtaí ar fáil amuigh ansin fiú maidin, tráthnóna, oíche, deireadh seachtaine tá rudaí ar fáil dóibh. Ba ghnách linn Suí agus Scíth a dhéanamh gach coicís agus. Am scéalaíochta gach coicís anois táimid ag déanamh gach seachtain so tá dhá imeacht teaghlaigh ag tarlú in iarthar Béal Feirste anseo gach seachtain. Sin just an obair atá i mbun agamsa, níl sin fiú an obair mhór atá ag dul ar aghaidh ag Ionad Uíbh Eachach, ag an Chultúrlann, bhí, tá 'fhios agam go raibh cóisir ollmhór acu ansin Dé Domhnaigh, bhí cuma galánta ar sin agus fiú uimhreacha Ionad Uíbh Eachach ar an ionad é féin, tá na liostaí feithimh atá ann so tá sé an-an-soiléir feiceáil go bhfuil moll mór daoine ag iarraidh dul an treo seo an Gaeilge a foghlaim a a clainne a tógáil le Gaeilge agus arís eile tá sé tá sé dochreidte le feiceáil agus luach mór dúinne de eagraitheoirí ag ag cur na imeachtaí seo ar fáil. do na teaghlaigh ar fad agus arís eile like rá an rud céanna bainimid an-sult as agus just yeah is breá linn é.
Tá muid anseo inniu le session beag a dhéanamh i gCaifé Ceoil, caifé is fearr sa chathair. Yeah, bímid anseo gach bliain i rith Scoil Samhraidh ach Is maith linn just a bheith anseo fosta le cúpla tune a bheith againn i rith na bliana agus just ag baint sult as an atmosphere agus an bia deas agus an chuideachta agus aroile agus ar ndóigh tá an Oireachtas ar siúl fosta so a lán daoine thart sa cathair. So is breá liom an caife seo ag Caifé Ceoil mar gheall go bhfuil an t-atmosphere just galánta. Tagann tú isteach agus tchíonn tú daoine, tá aithne go leor orthu agus labhrann tú i nGaeilge leo just go nádúrtha agus ansin bímse anseo thart fá uair amháin sa mhí ag déanamh ceol. Tá sé ag Caifé Ceoil croílár i saol na Gaeil. So seo spás deas do sessions a dhul ar aon an t-am ar fad, daoine a bheith ábalta cloisteáil an sean nós nó ceol traidisiúnta nó cibé rud, am ar bith agus bíonn sessions ann gach seachtain, in amanna bíonn daoine just ag bualadh isteach ag dhul don amhrán nó cibé rud. Is cócaire mé. Bhí mé ag obair mar chef tríocha bliain. Ansin bhí deis agam just teach anseo Gaeilge a úsáid. Chomh maith leis sin, go dtig liom cócaireacht a dhéanamh, cur fíor bia chun cinn. Achan uile a faigheann tú anseo, dhéanaim féin é. Tá sé déanta sa teach seo. Sin ón anlann a fuair tú leis an toastie nó go dtí an arán cruithneachta nó na rudaí na bonnóga boga, cibé rud, tá sé déanta anseo. So tá fíorbhia anseo, tá na fíorGhaeil anseo agus ceol den scoth.
Cúpla lá ó shin bhí Ceist, Ceol agus Ólann, sin imeacht a dhéanann Steelo is Dáire nuair a dhéanann sé cineál cuig cúrsa fá choinne na daoine a tagann isteach. So. bíonn sé class. Agus just bíonn an an méid sin gigeanna agus imeachtaí ar siúl acu fosta, bíonn siad ag tacú le ealaíontóirí áitiúla. Cosúil le mé féin nuair nuair a bhí mo sheoladh don don EP so tá sé ar fheabhas just daoine áitiúla a fheiceáil ar an ardán thuas staighre tá tá venue ar ar dóigh acu Barr an Tí a dtugtar air. Tá pobal láidir agus ag éirí níos láidre lá i ndiaidh lae anseo you know tá ranganna ag dul ar aghaidh Áras Mhic Reachtain gach eile lá so bíonn na daoine atá ag foghlaim ag bualadh isteach anseo daltaí atá ag Coláíste Feirste bíonn áit bríomhar i gcónaí just lán le Gaeil cultúr na nGael ceol na nGael just tá áit ar oscailt daoine ábalta grá a dhéanamh leis an teanga i dtuaisceart Bhéal Feirste. Yeah, tá glúin nua cinnte ag teacht aníos i mBéal Feirste, fá choinne an Oireachtais, bhí mise ag dul thart ar na scoltacha ag déanamh giota ceoil agus achan rud, bhí muid just ag teagasc like na hamhráin daofa, b'fhéidir go raibh cúpla duine ag ullmhú do na comórtais ach nuair a bhí mé istigh chuir na páistí sa rang ceist orm oh an dtig linn éisteacht le An Dúlamán atá ar Spotify le Huartan agus achan rud mar sin agus bhí siad ag ceol an cineál leagan traidisiúnta agus an leagan a bhí mise ag taispeáint daofa fosta. Tá sé just really maith an méid sin daoine a fheiceáil thart agus na daoine óga, shiúil muidinne amach le ag seinm leis na Cleamairí agus bhí muid ag máirseáil isteach ag déanamh Fáinne Geal an Lae an uair ansin just ag ar na huirlisí agus shiúil muid amach agus bhí scaifte mór ann de daoine óga agus thosaigh siad ag canadh just ag canadh agus muidinne ag seinm so just moment special a bhí ann agus ní ní shílim go bhfaighidh go bhfaighidh tú sin like áit ar bith eile.
Tá an Oireachtas anseo i mBéal Feirste agus bain an-taitneamh as, bain an-taitneamh as, bhí an craic go hiontach, tá scaifte mór ann. ceoltóirí, scéal, scéal agus an, an, an, an, an rud is fearr, an rud is fearr, damhsa, ceol, gach rud. So tá, tá suim agam páirteach a ghlacadh an comórtas ach níl mé páirteach a ghlacadh an bhliain seo, b'fhéidir an bhliain seo chugainn. Tá an pobal sa Gaeltacht, an pobal sa Gaeilic fud fad na domhanda, fud fad na tíre, anseo i mBéal Feirste, tá, tá mé bródúil as. Ach tá teanga beo, tá teanga agus cultúrtha tábhachtach. Tá fuinneamh maith i mBéal Feirste an tseachtain seo mar gheall ar an Oireachtas. Bhí mise san Oireachtas nuair a bhí sé i Leitir Ceanainn, i nDún na nGall agus thíos i gCill Airne cúpla uair agus bhí mé i mBaile Átha Cliath ach tá sé deas anseo, tá, tá fuinneamh iontach deas thart ar an gcathair. Tá sé dochreidte, like, bhí muid ag caint aréir an t-am deireanach nuair a bhí an Oireachtas i mBéal Feirste, 1997 sílim, rud, rud beag sílim, ag amharc siar air ach anois tá Gaeilge achan áit, achan áit a téim buailim le daoine le Gaeilge ach like istigh sa, ag ceannacht earraí sa tsiopa nó coirnín nó cibé rud, daoine i gcónaí sa teach le Gaeilge agus tá siad sásta agus bródúil le Gaeilge a úsáid leat i gcónaí. Rud speisialta go bhfuil an cineál lár imeachtaí ag tarlú lár na cathrach ach fosta go bhfuil rudaí ag tarlú thuas anseo sa tuaisceart le Áras Mhic Reachtain agus thall san iarthar sa Chultúrlann so tá achan rud cineál scaipthe amach ach ar dhóigh mhaith go bhfuil daoine ábalta an cathair a fheiceáil mar is ceart.

So tá muid anseo ag Aonach an Oireachtais agus tá muid anseo díreach ag an tábla le bileoga eolais ar an obair atá ar bun againn. So is ionad pobail teaghlaigh lán-Ghaeilge muid in Ionad Uíbh Eachach. Tá muid suite díreach i gcroílár na Ceathrún Gaeltachta ansin in aice leis an Chultúrlann ach cuireann muidinne seirbhísí lán-Ghaeilge, cúram leanaí, ar fáil do pháistí ó sé mhí d'aois díreach suas go dtí go dtéann siad chun na naíscoile agus chomh maith leis sin tá clár cultúir agus teanga ina ndéanann muid ranganna Gaeilge do dhaoine fásta, tugann muid tacaíocht teaghlaigh, am do dhaoine fásta atá ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim nó an Ghaeilge a chothú sa bhaile do na páistí atá ag dul fríd córas na Gaelscolaíochta. So tá lear mór, táimid ag freastal ar beagnach 500 teaghlach, am idir páistí agus daoine fásta agus seantuismitheoirí fosta, so tá lear mór ag tarlú, am in Ionad Uíbh Eachach agus is cineál sampla sin de cad atá ag tarlú trasna na cathrach fosta.
So tá daltaí Gaelchúrsaí áilleacht agus gruagaireacht thíos anseo inniu i mbun seirbhísí a chur ar fáil saor in aisce do cibé duine ó pháistí go daoine níos sine. So más maith leat rud beag smideadh curtha ort, más mian leat péint aghaidhe do na páistí nó b'fhéidir do ghruaig, curls a fháil ins an ghruaig nó cibé rud. Is cineál de choláiste breisoideachais é, is coláiste traenála é. Tháinig sé as an ghá faoi. le gairmábhair do Choláiste Feirste do dhaltaí a bhí ag teacht amach ag aois 16. Chuaigh an scoil chuig Forbairt Feirste siar na blianta fad ó shin a rá, look, goidé thig a dhéanamh do na daltaí seo ag aois 16, níor mhaith leo ard-leibhéal, you know, roinnt ard-leibhéal a dhéanamh, an bhfuil ábhar ar bith eile a thiocfadh leo tabhairt faoi? Agus is sin a tháinig an coincheap agus ó shin d'fhás sé agus then i 2011 bhunaigh muid comhlacht ar leith darbh ainm Gaelchúrsaí le riar ar Fán am sin, fá 2011, bhí fhios againn go raibh rud fíor anseo, go raibh ráchairt air agus go raibh fás ag dul a bheith air nó bhí ag an pointe sin bhí an earnáil ag fás chomh mór sin gur gur chinntigh muid go raibh comhlacht ar leith de dhíth le le tabhairt faoi sin agus bhunaigh muid Gaelchúrsaí i 2011 agus ó shin tá sé dochreidte an fás atá i ndiaidh teacht air Déanann muid níos mó ná idir 400, 500 duine a thraenáil achan bhliain thart ar, as I say, an tuaisceart uilig. An phríomhchuid de dhaltaí s'againne, go háirid na daltaí áilleacht is gruaige seo, tá siad ó Bhéal Feirste. Seo an cineál imeachtaí Gaeilge b'fhéidir nach bhfreastlaíonn siad air so ní bheadh siad thíos i Cill Airne, ní bheadh siad i mBaile Átha Cliath nó cibé rud so sílim go bhfuil sé an-tábhachtach go dtuigeann siad go bhfuil pobal ollmhór idirnáisiúnta Gaeilge amuigh ansin agus ag teacht ag suíomh mar seo agus a bheith páirteach i rud mar seo gur gur cuidiú é de forbairt s'acu agus tuiscint s'acu ar ról s'acu siadsan san earnáil. Tá muid anseo cineál le fógrú an méid atá ar fáil in Ollscoil na Banríona. I mí Meán Fómhair 2026 beidh cúpla cúrsa úr ar fáil, an Ghaeilge agus ábhair éagsúla ar nós an Ghaeilge agus an Dlí agus an Ghaeilge agus cúrsa leis na meáin shóisialta chomh maith. So tá muid anseo cineál leis na cúrsaí sin a léiriú agus a thaispeáint do dhaoine céard atá ar fáil trí mheán na Gaeilge anseo san Ollscoil. Tá mé anseo in i mBéal Feirste le sé bhliana anuas nó mar sin agus rinne mé bunchéim s'agam anseo agus rinne mé máistreacht s'agam anseo agus rinne mé, bhuel tá mé i mbun an PhD faoi láthair anseo i mBéal Feirste chomh maith agus caithfidh mé a rá go bhfuil pobal na Gaeilge iontach ar fáil san Ollscoil agus ansin sa chathair níos leithne chomh maith agus is breá liom a bheith cineál mar chuid don phobal sin. Tá cuairteoir speisialta againne agus tá neart daoine ag iarraidh a lámh a chur ar Chorn Sam Mhig Uidhir so tá muid ag baint an-sult as an lá. Tá sé iontach Oireachtas na Gaeilge a fheiceáil anseo i mBéal Feirste agus tá an-spraoi agus scléip ann gan amhras. Tá scéim idir Cumann Lúthchleas Gael agus Glór na nGael darb ainm Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus is scéim gur féidir le clubanna an teanga a chur chun cinn in sna paróistí agus in sna clubanna fud fad na tíre. Tá rath nach beag ar an scéim sin so is rud iontach do Chumann Lúthchleas Gael go bhfuil a leithéid ann mar tá an teanga tábhachtach dúinne agus go háirithe anseo i gCúige Uladh déanann muid ár sheacht ndícheall an teanga a chur i mbarr a réime. Mar déanann Cumann Lúthchleas Gael an-chuid obair fud fad an chúige, tá na hoibrithe deonacha fud fad an chúige ag déanamh an-iarracht an teanga a chur chun cinn. So tá sé deas go bhfuil muid anseo ag Féile na nGael mar chuid den fhéile. It's imeachtaí cosúil le seo a cuidíonn go mór, chan amháin just le ainm an ionaid a chur amach ansin, ach le cineál an tacaíocht a chuireann muid ar fáil don phobal, go háirithe daoine fásta atá ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim, go bhfuil acmhainní amuigh ansin agus go dtig linn b'fhéidir cuidiú le daoine eile atá ag iarraidh, leithéidí na ranganna agus na tacaíochtaí agus acmhainní a chuireann muidinne ar fáil do dhaoine fásta, go dtig leo a leithéidí a dhéanamh in eagraíochtaí s'acu fosta. So tá sé iontach tábhachtach cineál de an t-eolas sin a roinnt.
Agus an rud atá ann cluinim go minic daoine a rá ó ní raibh fhios a'm go raibh a leithéid ann ar an oileán, áit ar bith agus le bliain nó dhá bhliain anuas tá muid ag mothachtáil sin níos mó is mó go bhfuil an focal amuigh ansin go bhfuil níos mó daoine agus tá na himeachtaí seo lárnach de sin agus is rud é b'fhéidir bhí muid ar Bhóthar na bhFál, bhí muid in oifig beag ag an tús le le le eagraíochtaí eile agus ní raibh an spás againn agus ní raibh na háiseanna againn agus. Ní bhíonn muid ag freastal ar na rudaí seo agus anois tá sé, le roinnt blianta anuas, tá muid ag teacht chuig na rudaí seo agus tá sin ag déanamh difear mór leis an scéal a fháil amach ansin nó is rud ar leith é, ní tharlaíonn sé seo áit ar bith eile ar an oileán seo ar an dhóigh seo, an cineál Coláiste Breisoideachais trí mheán na Gaeilge ach is an chéad chéim eile nádúrtha atá ann. Agus tá sin deas, nó achan rud a tharlaigh i mBéal Feirste ó thaobh an Ghaeilge de, you know, tharlaigh sé agus lig siad dó sleamhnú isteach insa cibé spás agus a ndeachaigh sé agus tá sin deas gur, gur lean seo an cineál struchtúir sin fosta.
Bíonn sé iontach i gcónaí a bheith ag an Oireachtas. Tá sé iontach ar fad a bheith ag an Oireachtas i mBéal Feirste agus tá sé iontach ar fad ar fad suíomh Fís an Phobail a sheoladh. Is tionscadal pleanála teanga Fís an Phobail atá lonnaithe in iarthar Bhéal Feirste. Tuigeann an saol mhór go bhfuil bonneagar thar a bheith éagsúil, sláintiúil againn in iarthar Bhéal Feirste do thionscadail, do ghrúpaí, do thograí éagsúla teanga. Agus mhothaigh muidinne i dtaobh cúrsaí pleanála teanga de gur mithid dúinn cineál lúb a tharraingt, eolas faoi chineál lúb a tharraingt isteach, mol lárnach digiteach a chruthú ina mbeadh teacht ag daoine ar gach eolas maidir le imeachtaí, nuacht, seirbhísí trí mheán na Gaeilge in aon áit amháin. Tá muid airdeallach chomh maith, a Chiaráin, go bhfuil roinnt tionscadail agus tograí teanga sa cheantar nach bhfuil sé d'acmhainn acu spás a chruthú ar líne. So, tá muidinne ag iarraidh cineál lúb a óstáil in aon áit amháin agus. Tá na mílte daoine fásta atá ag freastal ar ranganna Gaeilge, tá na mílte páistí ag dul chuig Gaelscoileanna agus níos mó amach taobh amuigh de sin agus táimid ag iarraidh just déanamh cinnte de go bhfuil an oiread rochtain acu ar na seirbhísí agus na himeachtaí iontacha atá á sholáthar ag an phobal. Agus in amannaí bíonn daoine ann nó eagraíochtaí ann nó pobail ann agus tá fís acu ach ní bhíonn fios acu. In amannaí eile bíonn an bealach eile thart fíor, bíonn fios ag daoine, bíonn cineál eolas acu agus b'fhéidir cur chuige ach b'fhéidir nach bhfuil an fís, an fhís acu, b'fhéidir nach bhfuil aisling acu. Ach sa chás seo le pobal Gaeilge Bhéal Feirste trí chéile ach go háirithe pobal Gaeilge iarthar na cathrach tá fís agus fios ann agus dar ndóigh tá sin ag dul siar le blianta fada go dtí tús na hathbheochana is dócha sa chathair seo. ach go háirithe ó na seascaidí agus na seachtóidí ar aghaidh. Seasaim féin inniu anseo os bhur gcomhair mar Chathaoirleach ar Chraobh Uí Thuama, grúpa úr a bhunaigh muid i mBaile Andarsan thart timpeall dhá bhliain ó shin. Taobh istigh de dhá bhliain tháinig sílim dhá chéad duine fríd doirse s'againne, so ní amháin go bhfuil muid ag iarraidh deiseanna foghlama a thabhairt do dhaoine ach ba mhaith linn pobal a chruthú, ba mhaith linn infrastructúr maith a thógáil agus. Gan an tacaíocht leanúnach atá ar fáil agus a bhíonn ar fáil agus a bhí ar fáil ó fhoireann Fís an Phobail is cinnte nach mbeadh muid in san áit ina bhfuil muid. So, go raibh míle míle maith agaibh do fhoireann Fís an Phobail ar bhonn pearsanta. Ba mhaith linn ar dtús báire go go mbeidh eolas ann faoin rud. Cuirim an cheist orm féin i gcónaí, cé mhéid de na tuismitheoirí ó na páistí sin, cé mhéid de na teaghlaigh, na mamó, na daideo, atá atá ar an eolas faoi an éiceachóras sláintiúil atá thart timpeall na páistí sin maidir le grúpaí pobail, maidir le tionscadail, tógraí éagsúla. atá ann le freastal orthu go príomha. Tuigimid go bhfuil más maith leat constaicí os comhair sin, so ba mhaith linn na constaicí sin a bhaint. Ba mhaith linn go mbeidh áit lárnach, you know, má tá duine ansin atá a' rá tá suim ag mo níon i gcúrsaí drámaíochta mar shampla, go mbeidh sí ábalta dul isteach agus sin a chuardach ar an suíomh agus treoróidh siad iad chuig an áit cheart. Fosta, cuideoidh sé linne, beidh muid ábalta amharc ar na treochtaí, cad é na rudaí a bhfuil daoine ag cuardach agus muna bhfuil na seirbhísí sin ann, Mar thionscadal pleanála teanga, sin díreach an t-eolas atá uainn. Ba mhaith linn feiceáil, ok, bhuel, tá daoine, a lán daoine atá ag suim, a bhfuil suim acu i gcúrsaí snámha trí Ghaeilge, níl aon rang snámha, thiocfadh linn amharc ar sin a sholáthar agus eile. So, sin, agus is rud orgánach é, so beidh sé ag fás agus ag forbairt de réir a chéile agus beidh tuiscint s'againne ar an phróiseas ag méadú de réir mar a chuirimid é i gcrích chomh maith.

ceiliúrtha na féile Samhain. Insan Armagh Palace Demesne Cultúr, bhí agus tá Samhain mar fhéile tábhachtach, mar fhéile ársa Ceilteach agus déanaimid céilithe ar laethanta mar sin i rith na bliana, Bealtaine agus Lúnasa agus Nollaig agus lár an tsamhraidh. Samhain go háirithe, bíonn a lán cuairteoirí ann ó bhliain go bliain agus i measc na rudaí éagsúla a dhéanaimid de bhreis ar an ghnáthchúrsa anseo bíonn, mar shampla, cultacha speisialta ag Cleamairí Ard Mhacha ag déanamh an act speisialta féin.
Bhí cleamairí in achan paróiste sa tír ag pointe éigin agus giota craic a bhí ann, níos mó ná rud ar bith eile. Agus tá's agam gur maith le daoine mistéir a chur taobh thiar den rud agus is dóiche go dtiocfadh leatsa mistéir a cheangal leis but thig leatsa cibé rud ba mhaith leatsa a dhéanamh. But nuair a labhraímse fá gheimhreadh agus geimhreadh anseo in Éirinn bíonn sé iontach dáiríre agus bíonn cuma air go maireann sé le sé mhí nó rud éigin mar sin. Is sean tradition. cuartaíocht tí agus chuaigh na cleamairí thart ó theach go teach agus bheadh drámaí beaga agus scéaltaí beaga, damhsaí, ceol is a leithéid, gach gné den chultúr céilí agus rachadh muid thart just ag tabhairt giota spraoi do dhaoine sna míonna dorcha is dóiche agus sin an rud atáimid ag iarraidh a dhéanamh cé nach dtig linn dhul ó theach go teach. na laetha seo bíonn muid á dhéanamh in áiteanna mar sin but an rud céanna tá muid ag iarraidh spraoi a thabhairt do dhaoine.
Tá a lán scéalaíocht agus seanchas ag dul ar aghaidh, tá a lán scéaltaí faoi taibhsí agus spioraid mar sin le cluinstin timpeall na hiarsmalainne taobh amuigh agus tá bia speisialta, bia traidisiúnta á dhéanamh sna tithe éagsúla anseo. So tá blas leathan den saol mar a bhí ag am seo na bliana, na traidisiúin sin. Tá traidisiún agus custaim lárnach in achan rud a dhéanann muid in san iarsmalann anseo. Tá sé sin iontach tábhachtach, rudaí mar sin a choinneáil beo is a chaomhnú mar bhí sé mar rud croílárnach d'fhéilire na nGael thar na blianta so cad chuige a stopfadh muid anois? Go háirithe agus an borradh faoin Ghaeilge agus faoin chultúr na laetha seo, cad chuige a stopfadh? Níos mó, sin an rud atá de dhíth orainn. Thug ullmhúcháin don fhéile Oireachtas na Samhna, agus é ar ais i mBéal Feirste, deis dúinn athmhachnamh a dhéanamh ar an méid Gaeilge atá in san eispéireas iarsmalainne anseo. Tá iarracht déanta ardú nó méadú a dhéanamh in san méid Gaeilge atá á úsáid ag baill den fhoireann oibre agus carachtair timpeall anseo. Tá fhios ag cuid mhór daoine i gCúige Uladh nó taobh seo an chúige, go mbíonn eispéireas speisialta ann do chlainne, do pháistí go háirithe nuair a bhíonn siad ar lá saor ach tá cuid mhór daoine in Éirinn nach bhfuil eolas acu faoin iarsmalann seo agus na seanfhoirgnimh agus na traidisiúin a dhéanaimid ceiliúradh orthu ach Oireachtas na Samhna agus an méid sin cuairteoirí ag teacht ó achan uile chúige agus b'fhéidir níos faide. Tá deis acu teacht anseo chuig Cúl Trá mar chlann agus bíonn a lán clanna ann ag Oireachtas na Samhna. Áit ar leith í seo agus bíonn deis ag daoine eispéireas ar leith a bheith acu anseo so cinnte mholfainn do dhuine ar bith teacht ar cuairt agus sin a bhlaiseadh.
Seo anocht mar chuid de Féile Scannánaíochta Bhéal Feirste chomh maith leis an Oireachtas tá muidne ag taispeáint scannan úr darbh ainm Aontas.

Just cloí leis an phlean. Cuirim go taobh mo chraidhmeann. Ach ab fhearr do thíos-sa. Má thuigeann tú leat me.
Tosnaíonn an scannán i gcomhar creidmheasa agus triúr ban ag déanamh heist ar an gcomhar creidmheasa. Agus muid gléasta tá gunna againn agus tá balaclavas orainn triúr agus ansin tosnaíonn gach rud ag dul i ndroch-chaoi agus tá an tóin ag titim as an heist. Níl sé dírithe ar cén chaoi go ndéanann siad an robáil ach tá sé dírithe ar cén fáth go ndéanann siad an robáil. So triúr ban atá á dhéanamh, sé sin na caractairí atá ag Carrie Crowley, Bríd Brennan agus Eva Jane Gaffney agus tosnaíonn an scannán ag an deireadh agus tosaíonn sé ag dul siar agus siar agus siar agus ag tabhairt níos mó don lucht féachana ó thaobh an chúlra atá sa scéal agus céard atá tarlaithe do na caractairí seo go gceapann siad gurb é seo an rud is fearr go bhféadfadh siad a dhéanamh. Bhfuil a fhios agat, tá sé go hiontach, tá mé neirbhíseach ach tá mé tógtha a bheith i mBéal Feirste don cineál
home screening mar a déarfá d'Aontas. Bhí muid. timpeall an domhain ag an phointe seo ach seo an chéad uair don phobal a bheith in ann teacht le hAontas a fheiceáil so tá sé go hiontach. Tá mé neirbhíse ach tá súil agam go dtaitneoidh sé le daoine. Is foireann iontach agus go háirithe ar na scannáin seo a dhéanann Púca a rinne siad Doineann roimhe seo bhí bhí ainm iontach ag an foireann you know tá siad an-chairdiúil tá siad an-éasca obair leo. yeah, scannán den scoth é, foireann den scoth é. Bhí drochaimsir againn so bhí sé ag cur báistí an t-am ar fad ach bhí an-chraic againn á dhéanamh. Go mór mór an triúr againn, an triúr ban a bhí ann leis na, yeah, na balaclavas nach caithfidh mé amach anseo ariamh. Bhí siad uafásach mí, like, míchompordach agus ag dul isteach i do shúil an t-am ar fad so níor thaitin sin liom but, yeah, bhí craic againn. Tá rud éigin pléisiúrtha le bheith ag déanamh scannán i nGaeilge, like is eárnáil measartha óg í go pointe, you know, nuair, nuair a bhí Doineann déanta agam is cuimhin liom nuair a bhí mé críochnaithe gur mhothaigh mé, like seans ag an bpointe sin nach mbeadh ach, abair, ocht scannán Gaeilge eile ariamh roimhe. Fuair mé go leor pléisúir as sin agus le bheith ag cur leis an chomhrá sin, le bheith ag déanamh seánra difriúil, you know, arís nuair a bhí tú ag tabhairt faoi sin is sort de heist movie atá i gceist, ní raibh sé sin déanta riamh i nGaeilge. So tá rud éigin speisialta fá sin go bhfuil muid ag cur cineál blueprint síos agus ach go háirithe like mothaíonn tú é le criúnna agus le cliar mar gheall ar An Cailín Ciúin, Kneecap, tá sé sin ar fad ag bailiú nirt agus just tá mise sásta le bheith mar cuid measartha beag de sin.
Sílim go bhfuil níos mó fáilte ag scannáin i nGaeilge anois nó mar a bhí agus fiú like agus táimid ag dul ar ais roinnt bliana anois but le leis an gCailín Ciúin bhí daoine ag rá wow thuig mé, thuig mé gach rud a bhí á rá agaibh. Bhí na fotheidil ann ach bhí daoine in ann an Ghaeilge a thuiscint. Tá sé go hiontach nó bímse ag déanamh cuid mhór ábhair faisnéise agus is breá liom dráma nó tugann sé rud difriúil duit. Is breá liom scéalaíocht de chineál ar bith, bíodh sé fíor nó bíodh sé cumtha, ach go háirithe don drámaíocht i nGaeilge. Tá sé iontach tábhachtach go bhfuil muid ag insint scéalta i nGaeilge agus ag tarraingt an phobail ar fad, ní amháin pobal na Gaeilge, chuig an phictiúrlann le scannán a fheiceáil i nGaeilge díreach ar mhaithe le scéalaíocht mhaith, is cuma cé acu teanga ina bhfuil sí. B'fhéidir nuair a thosaigh TG4 gur cheap daoine gurb é an rud a bheadh ann ná stuif faoin nGaeilge agus seo stuif b'fhéidir cineál níos seanfhaiseanta agus ag breathnú siar ach tá like an rud a bhí siad ag iarraidh a dhéanamh ón gcéad lá ná an an tsúil eile seo a bhaint amach agus é a aimsiú agus é a chur ar an scáileán agus like tá réimse leathan de chláracha agus scannáin déanta acu faoin am seo mar a luaigh tú like scéinséir, scannáin uafáis, Fréamhacha a bhí anseo sa bhféile seo an bhliain seo caite, scannáin grinn like tá bíonn daoine ag caint faoin tsraith grinn CU Burn a rinne TG4 roinnt mhaith blianta ó shin atá thar a bheith dána ach atá greannmhar agus a bhí like chomh hiontach a fheiceáil ar an teilifís ag an am agus a mheall lucht féachana isteach. nach raibh aon Ghaeilge acu. Nuair atá mise ag suí síos le bheith ag amharc ar scannán, is maith liom scannáin scéinséir, is maith liom téamaí dorcha. I suppose an rud atá difriúil an iarraidh seo ná tá mé ag scríobh le mo bhean chéile, Sarah Gordon, agus is breá léi scannáin greannmhara. Agus. ag an tús bhí sé sin sort aisteach go raibh muid ag teacht ó áit iontach difriúil but I think go dtéann sé sin le chéile go measartha maith, rudaí dorcha agus greann mar sin an sort daoine atá muid in Éirinn ar bhealach I think just tá rud éigin fán dá genre sin a théann go maith le chéile. I ndáiríre is dócha go bhfuil sceitimíní orm a bheith a bheith mar aisteoir san earnáil faoi láthair mar go bhfuil an méid sin tógraí suimiúla á dhéanamh agus chomh maith leis sin, like tá na daoine atá á dhéanamh ar ar chaighdeán fíor-ard like traenáilte go maith tá siad tá taithí acu agus tá siad ag teacht chuige le fuinneamh iontach agus ag iarraidh scéalta suimiúla a inseacht trí Ghaeilge. Mar chuid den ócáid seo anocht beidh muidinne ag ceiliúradh 20 bliain den Chiste Craoltóireachta Gaeilge agus bhí mise ar an dara cúrsa de sin 18 bliana ó shin nó 19 bliana ó shin. Agus ag an bpointe sin, ach amháin, b'fhéidir, a leithéid de NVTV, Raidió Fáilte, an nuachtán Lá, ní raibh really earnáil ann ag an bpointe sin. So bhí an Ciste Craoltóireachta ag, ag sort, ag tógáil an rud ó bun. Eh, so má dhéanann tú comparáid idir an méid atá idir lámha ag a leithéid den Chiste Craoltóireachta anois agus fiche bliain, Tá sé go huile is go hiomlán difriúil. Agus an rud a bhí iontach suimiúil domhsa ná, abair ar an scannán seo, an léiritheoir atá ag obair ar an scannán, tháinig sise fríd an scéim chéanna le mise, thosaigh sí ar an lá céanna. An t-eagarthóir, bhí sise ina hoiliúnaí de chuid an Chiste Craoltóireachta Gaeilge agus ar an seit é féin, ar Aontas, ar seit Aontas é féin, bhí seachtar againn de na hoiliúnaithe úra a bhí ag teacht fríd i mbliana. Agus just. mothaíonn tú é, go bhfuil muid ag tógáil ar rud éigin agus tá mise i gcónaí ag smaoineamh ar an seachtar sin i gceann deich bliana, fiche bliain, go mbeidh siadsan ag, b'fhéidir ag déanamh scannán agus anois b'fhéidir go bhfuil siad ag amharc ormsa ag rá bhuel dá dtiocfadh leisean a dhéanamh, beidh muidinne maith go leor leis so tá muid really ag tógáil nirt sílim.

iontach faoi láthair. Tá sé ag teacht le leis an fógra sin go bhfuil Coimisinéir Teanga nua ceaptha, so an-ábhartha go bhfuil an tOireachtas ar siúl anseo, so yeah, go hiontach, yeah. Gach seans, you know, go bhfuil mé claonta, but ar ndóigh tá Béal Feirste aitheanta mar ceann de na ceanncheathrú Gaeilge in sa tír, so go hálainn ar fad an ceiliúradh chomh mór le seo a bheith anseo. Tá cara liom i ndiaidh leaindeáil isteach agus seo an chéad uair dó bheith riamh in aice leis an Oireachtas agus An chéad rud a dúirt sé liom ná, Jeez, tá buzz agus fuinneamh iontach san áit, nach bhfuil? Agus tá sin speisialta le mothú. Tá muidinne iontach mórtasach faoin obair forbartha teanga atá déanta againn sa cheantar seo le blianta fada anuas agus is ábhar bróid dúinn anois go bhfuil na Gaeil uilig ag cruinniú agus go bhfeicfidh siad féin sin. Ó, tá sé dochreidte a bheith ag an Oireachtas i mbliana agus é i mBéal Feirste. Tá gach duine anseo, gach duine, achan eagraíocht, na foilsitheoirí ar fad, na heagraíochtaí, gach duine anseo. So tá an saol sóisialta maith, tá an saol oibre maith, tá mogalra na nGael uilig anseo, tá sé go hiontach. Tá muid mar chuid den mheitheal iontach seo ag an Oireachtas, tá sé go hiontach. Tá stalla againn anseo mar eagraíocht An tSnáthaid Mhór agus tá muid ag dul don obair go hiontach. Tá muid ag díol leabhar ar ndóigh ach. Ní bhaineann sé amháin le sin, baineann sé le bheith mar chuid den phobal anseo ag an Oireachtas agus tá muid ar bís fá dtaobh de. Tá muid ag bualadh le cairde nua agus ansin tá muid ag dul siar in am le seanchairde ó achan chearn den tír agus tá sé iontach galánta achan chanúint a chluinsint thart fá dtaobh dúinn anseo i mBéal Feirste. Is breá liom na comórtais, is breá liom na seastáin, is breá liom achan rud, ach an rud is mó a chuireann gliondar ar mo chroí ná tá daoine áirithe ann ó cheann ceann na tíre nach bhfeicim ach ag an Oireachtas iad. Agus a luaithe is a shiúlann tú isteach, I mean, má tá tú ag iarraidh dul chuig an leithreas nó dul chuig an beár atá 100 slat ar shiúl, glacann sé dhá uair a chloig ort mar tá tú ag stopadh ag caint le gach dara duine mar tá daoine nach bhfeiceann tú ach anseo agus is mothúchán iontach é dúinn uilig a bheith mar chuid de phobal agus sin an rud is mó em, an mothúchán pobail. a fhaigheann tú ón Oireachtas. Is foilsitheoirí leabhar muidinne go príomha fá choinne páistí óga. Déanann muid leabharthaí eile chomh maith ach is maith linn go mór pictiúrleabhair a dhéanamh agus is Andrew Whitson, Mister Ando, a bhíonn ag dul don don mhaisiú agus don dearadh. Bím féin ag obair sa chúlra ar dhóigh, bím féin ag obair ar an mhaoiniú agus fosta ar eagarthóireacht agus bíonn an t-ádh dearg linn, bíonn muid ag obair le cuid mhór scríbhneoirí iontacha. mar atá, Máire Zepf, Áine Ní Ghlinn, tá muid chun leabhar a dhéanamh le Alan Titley roimh i bhfad agus tá an t-ádh dearg linn. Bhuel, tá sé go hiontach bheith anseo mar scríbhneoir mar go bhfuil na heagraíochtaí agus na comhlachtaí ar fad, tá gach duine anseo, tá seastán ag gach grúpa. Ach fosta tá na páistí anseo, bhí mé ag déanamh imeacht maidin inniu ansin sa seomra teaghlaigh, le Trish Forde, Laureate na nÓg, agus le Mister Ando a dhéanann an obair iontach seo agus bhí, ó, na teaghlaigh Gaelacha a bhí ansin ó fud fad na tíre, bhí sé dochreidte galánta. Ach fosta, tríd na cruinnithe agus na painéil difriúla tá seans againn plé a dhéanamh ar mhórcheisteanna na litríochta so bhí mé ansin sa Chultúrlann, bhí muid ag caint fá na léitheoirí a bheas ag leabhair Ghaeilge. an margadh, an, is dóiche, an margaíocht, em, agus díreach cad é an dóigh sin a, daoine a mhealladh i dtreo na leabhar Gaeilge ach, eh, tá oiread ar siúl. Tá sé go hiontach a bheith ag bualadh duine le duine, eh, aghaidh le haghaidh le daoine, go háirithe i ndiaidh tréimhse atá againn ansin níl i bhfad ó shin, em, agus tá muid ábalta labhairt lenár gcuid custaiméirí. labhairt leo, thig leo plé linn, na rudaí is fearr leo faoinár gcuid leabhar agus tógann sin agus spreagann sin muid agus cuireann sé i gcuimhne dúinn fosta cad chuige go bhfuil muid ag dul don obair. Tá an obair thar a bheith tábhachtach mar is seirbhís atá ann donár gcuid pobal féin agus thart fá dtaobh dúinn agus tá muid ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn. agus an léitheoireacht a chur chun cinn so is deas na páistí beaga an-bheag againne ag an seastán, páistí nua-bhreithe so nach bhfuil sé galánta go mbeadh siadsan linn ag cur leabhar ina ndóid tá a fhios agat ar na leabharthaí is fóirsteanaí do na páistí is óige go dtí b'fhéidir leabharthaí Jimín Mháire Thaidhg a bhaineann le Ciarraí so tá muid ag bualadh le hachan chineál duine nach méanar dúinn. Nuair a smaoiníonn muid ar an Oireachtas. Ní bheidh muid ag smaointiú fosta gur féile ealaíne atá i gceist agus tá rud éigin ar leith faoi sin mar go bhfuil, mar a deirim, na daoine gairmiúla ansin ag taispeáint an obair atá ar siúl acusan agus tá ardán acu ach chomh maith agus ar dhóigh iontach fisiciúil tá ardán anseo do na daoine iad féin, an ceol atá sa phobal, an damhsa, an scéalaíocht agus. an teanga, ar ndóigh, ag croílár gach rud a tharlaíonn ach tá sin speisialta go bhfuil an cineál idirphlé sin ann idir na daoine atá ag saothrú slí beatha tríd ealaín na Gaeilge agus an gnáthphobal agus muid uilig ag ceiliúradh a chéile.
Bhuel, bhí seoladh leabhair againn ansin agus is leabhar dátheangach é seo, An Ghaeilge agus Lár Bhéal Feirste, The Irish Language and Central Belfast, agus tá sé bunaithe ar shiúlóid threoraithe a thug mé ansin do Fhéile an Phobail agus tá 16 áit i lár na cathrach a dtéim chucu, agus insíonn gach ceann de na háiteacha sin, is dócha, gné éigin de stair na Gaeilge sa chathair, ag dul siar go dtí na chéad logainmneacha fríd an mheánaois. fríd an ochtú haois déag go dtí an lá atá inniu ann, agus críochnaíonn le Raidió Fáilte san aonú haois is fiche, ar ndóighe, an foirgneamh galánta ansin ar bhun Bhóthar na bhFál. Ar ndóighe, tá polasaí nua dátheangach ag Comhairle na Cathrach agus cluineann tú daoine agus iad aineolach go maith ar, á, bhuel, goidé an bhaint atá ag an Ghaeilge leis an chathair seo. Tá súil agam go bhfuil freagra éigin tugtha in sa leabhar seo, agus sin an cuspóir a bhí leis an tsiúlóid fosta, Ní amháin leis na rudaí seo a cheiliúradh agus leis an stair seo a cheiliúradh, ach chomh maith leis sin, leis an phointe sin a dhéanamh do dhaoine atá aineolach agus a shíleann nach mbaineann an Ghaeilge leis an chathair seo go bhfuil breall orthu agus gur chóir dóibh dáiríre a súile a oscailt rud beag. Bhain an Ghaeilge go dlúth leis an chathair seo riamh anall ach go raibh sí ceilte. Chuir mé leabhar in eagar thart fá fiche bliain ó shin leis, Belfast and the Irish Language, agus an fáth a raibh spéis agam sa scéal sin ná na daoine as Ó Méith. Is cionn go raibh mé ag teagasc Gaeilge ag craobh Naomh Pádraig de Chonradh na Gaeilge i dTuaisceart Bhéal Feirste agus bhí na seandaoine seo, ag ól tae, ag deireadh na hoíche is bhí siad ag caint ar Ghaeltacht a bheith i mBéal Feirste agus. Thug mise cluas do seo agus chuir sé mo sháith iontais orm. Agus thoisigh mé a déanamh rud beag taighde thar na blianta. Chuir mé alt le chéile, chuir mé leabhar le chéile agus tá mé ag obair ar rudaí ó shin. Chuir sé iontas ar dhaoine go raibh eagarfhocal sa News Letter in 1832 agus an duine a scríobh, an t-eagarthóir, dúirt sé, Belfast rescued the Irish harp from oblivion and to perfect its fame a revival of the Irish language and literature is only wanted. Sin Uilliam James McKnight, Preispitéireach, agus mar a dúirt sé féin, many people will be surprised to hear that an old, agus seo a chuid focal féin, an old black-mouthed Presbyterian like myself should have Irish. Ní hé amháin go raibh Gaeilge aige, bhí lámhscríbhinní Gaeilge aige, agus bhí filíocht Ghaeilge in san News Letter, filíocht nár foilsíodh áit ar bith, nár cuireadh in eagar in áit ar bith ach a bhí i lámhscríbhinní. Tá siúlóid beartaithe don lá amárach agus scaifte in ainm is a bheith ann is, tá mé rud beag buartha go mbeidh orm meigeafón a fháil nó rud éigin nó tá deichniúr is deichniúr daoine ag rá go mbeidh siad ann agus bhí muid ag dúil le 20 duine.

Pádraig Ó Snodaigh ar an nGaeilge, ar an litríocht, ar an bhfeachtasaíocht agus ar ár saol go ginearálta le ar feadh a shaoil. Is duine fíorspeisialta a bhí ann. Ba mhaith liom freisin go gcuirfeadh sibhse ar fad fáilte roimh ár n-aoi speisialta, Uachtarán tofa na hÉireann, Catherine Connolly agus a fear céile Brian McElwain. Seo imeacht a bhí againn go speisialta le cuimhniú, le am a thógáil amach ag an Oireachtas le cuimhniú ar Phádraig Ó Snodaigh agus a oidhreacht. Dár ndóigh is duine fíor speisialta a bhí ann, is ceannródaí a bhí ann i réimsí éagsúla den saol, ó thaobh na Gaeilge de, ó thaobh Feachtasaíocht ar son na Gaeilge de, ach is ealaíontóir agus scríbhneoir a bhí ann chomh maith agus dár ndóigh spreag sé na glúnta de scríbhneoirí Gaeilge. Thug sé gríosadh dóibh, thug sé comhairle dóibh, chuir sé brú orthu agus spreag sé iad i gcónaí le saothar nua a chruthú. Ní háil duit, ní hea, ná beidh mé dod ghabháil i bhfad fá dtaobh de, Is fearr leat an modh díreach, le lagmhisneach na n-othar, gabh mo leithscéal, na n-údar, a dhíspreagadh. Is buanbhriathra iad 'tabhair dom an focain leabhar' agus 'cuir sa phost chugam é' d'othair, gabh mo leithscéal, d'údair, atá ar a dé deiridh ceal foilsitheora. bhunaigh sé Coiscéim mar bhí sé ag plé le Clódhanna Teoranta roimhe sin, foilsitheoir Chonradh na Gaeilge, agus bhíodh sé ag iarraidh nach mbíodh siad ag foilsiú a ndóthain filíochta. Agus b'é an freagra a bhí ar Phádraic, ag Pádraic, ná OK, tosóidh mise ag foilsiú filíocht. Thagadh sé anseo nuair nach raibh sé an-sábháilte bheith ag teacht anseo. ag eagrú ócáidí, ag tabhairt cuireadh go fhilí, ag seoladh leabhar, ag bunú club leabhar, cineál, bhí cineál leatrom is dóigh déanta ar, ar chúrsaí léitheoireachta, foilsitheoireachta anseo agus bhí, is dóigh, Pádraig ag caitheamh go leor ama i mBéal Feirste. Ní dhearna sé an obair seo ar mhaithe le airgead, ní hin é an aidhm a bhí aige ach mar, deir siad, ar son na cúise agus nuair a bhíodh sé ag seoladh leabhar, Go minic ní bhíodh aon óráid ann ach trí fhocal, Ceannaigí an leabhar! you know.
Tá oidhreacht do-chreidte fágtha ina dhiaidh aige, ní amháin a shaothar féin agus an méid, na mílte leabhar atá foilsithe ag Coiscéim, leabhair nach mbeadh ann murach é, murach an duine amháin sin a bheith ar an saol ag an am sin. Céard is laoch ann? Go hionduil, bímid ag úsáid an focal sa lá atá inniu ann go meafarach. Bímid ag smaoineadh ar bhunbhrí an fhocail mar ghaiscíoch troda. Ní meafarach é i gcás Phádraig agus an stiúir a chuir sé ar an bhfilíocht mar tréith shuntasach de chuid an laochra fadó i gcónaí ab ea pátrúnacht na bhfilí. agus deirimse gur sháraigh seisean go mór fada cuid mhaith de sheantiarnaí na tíre seo riamh a chothaigh filí. Tá Liam Ó Maolaodha ag feidhmiú faoi láthair mar chartlannaí. Ag gabháil trí ábhar Oireachtais, cáipéisí Oireachtais ag dul siar go dtí 1897 agus ceann de na seoda go dtáinig sé trasna air Tar, gairid tar éis bhás Phádraig Uí Shnodaigh ná litir a scríobh Pádraig chuig Coiste an Oireachtais bhí Diarmaid Ó Súilleabháin an scríbhneoir tar éis bás. Bhí faitíos air nach bhfaigheadh saothar Dhiarmaid Uí Shúilleabháin aon aitheantas agus mhol sé go Choiste an Oireachtais go mbronnfaí gradam iarbháis ar Dhiarmaid Ó Súilleabháin agus is sin é an litir sin a spreag an gradam seo, an gradam iarbháis seo ar Phádraig Ó Snodaigh é féin. Iarraim anois le bhur dtoil fáilte a chur roimh an Uachtarán tofa, Catherine Connolly, chun an gradam sin a bhronnadh ar Mhuintir Uí Shnodaigh.
Níl mé chun mórán a rá ach mo bhuíochas a ghabháil libh ar fad, mo bhuíochas a ghabháil leis na filí, na scríbhneoirí, na húdair ar fad agus na foilsitheoirí anseo, go leanfaidh siad agus go mbeadh an cumhacht acu foilsitheoireacht gan an maorlathas a chur as dóibh mar a bhí le tamall de bhlianta anuas, agus go mbeadh an Stát níos scaoilte chun cuidiú linn an litríocht sin atá ionainn ar fad a fhoilsiú.

So tá muid anseo ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich agus tá muid ag Ceiliúradh Cois Cuain, so seo ceiliúradh agus ócáid chun you know marcáil a dhéanamh ar bua agus ceiliúradh a dhéanamh ar achan duine a bhain sna comórtais ag Oireachtas na Samhna. D'éirigh go hiontach maith leis an Oireachtas agus ní amháin gur d'éirigh go maith leis an Oireachtas mar fhéile ach mar Ghaeil agus mar Ghaeil Bhéal Feirste, d'éirigh go hiontach iontach maith linn agus bhain moll mór daoine i gcomórtaisí éagsúla difriúla.
Inár slua ar Uilc an Cheo leathair mian leat mo shaolsa bheith, cogarnaíl leat siar sa ród.
Tá mise ar bís dom féin agus do Róise ach níos mó ná sin, tá mé ar bís don chathair seo go bhfuil muid cineál ag fáil aitheantais anois mar Ghaeil. Tá Gaelphobal Bhéal Feirste iontach láidir agus tá le blianta fada ach ag Oireachtas na Samhna, sin sórt féile mhór na nGaeltachtaí, mar sin de le bheith ann agus a bheith ag cur isteach ar na comórtais agus ansin comórtas a bhaint, is ionann sin agus sórt aitheantas go bhfuil muid ar chomh-leibhéal leis na Gaeltachtaí eile agus tá sin speisialta.

amhrán a chumadh i véarsaí fileata ach atá greannmhar chomh maith, faoi diúité topaic éigint, roghnaíonn tú ábhar agus ansin scríobhann tú an t-amhrán idir bheirt agus tá sibh ag freagairt a chéile i véarsaí sórt fileata. Bíonn comórtas géar ann, bhfuil fhios agat, bíonn daoine as gach cearn ag cur isteach air agus bíonn achan sórt ábhar ann, i mbliana bhí daoine ag caint ar Chat GPT, bhí siad ag caint ar na Fir Bhuí agus an tOrd Oráisteach. Bhí muidinne ag caint ar skinny jabs agus botox. So mar a tchí tú, is cineál rud comhaimseartha, roghnaíonn tú rud cineál a bhfuil dáimh ag daoine nó a bhfuil tuigbheáil ag daoine leo agus ansin an greann a bhaint amach as. Seán, tábhachtach is fearr go fóill.

agus taitnionn sé go mór linn an scéalaíocht a úsáid agus muid ag teagasc na Gaeilge do dhaoine fásta. Tá sé ag maíomh leis an bhaile gur leisean na capaill bhreátha seo. Bhal, ní dhéanfaidh sé sin feasta. Rith Cathal Mór síos fhad le Cathal Beag agus thug sé casadh air. Dúirt sé, Nach bhfuil mé millte ná míosta duit? Mo chuid capall, is liom féin sé cinn de na capaill seo, agus goidé rinn sé? Mharaigh sé an dá chapall a bhí ag Cathal Beag. Wallop! Wallop! thuit an dá chapall maol marbh ar an talamh. Ach le dhul isteach ansin is a bheith ag éisteacht le daoine eile, bhí sin ina phléisiúr. Bhí tú ag éisteacht le daoine as achan chearn den tír agus ar ndóigh nuair a chuaigh mé féin suas ar an ardán ní thearn mé ach an méid a chonaic mé i gCumann Chluain Ard. Níor chuir mé leis, níor bhain mé dó agus thaitin sé go mór liom nuair a scairteadh amach m'ainm, nó ní m'ainm a chuala mise ach Cumann Chluain Ard. Agus pléisiúr a bhí ann sin a bhí a bheith ansin in ainm an chumainn agus in ómós do na daoine a chuaigh romhainn. a mbíodh i gcónaí baint acu le cur chun cinn na Gaeilge, le teagasc na Gaeilge, leis an áit sábháilte sin a chothú don Ghaeilge ar an bhaile seo. Now ní mise a chum an scéal sin. Sé an truaighe nach mé a chum nó bheadh m'ainm luaite le scéal atá fíor mhaith a léiríonn dúinn nár cheart dúinn a bheith ag cur isteach ar na comharsanaigh nó lá is faide anonn filleann feall ar an fheallaire.

phribhléid dúinne agus is mór an onóir dúinne cuid de na himeachtaí atá cineál á óstáil nó reáchtáilte againne a chur i bhfolús daoibh anseo d'you know agus ar ndóigh tá cineál mórchuid na n-imeachtaí lonnaithe i lár an bhaile but tá sé iontach tábhachtach dúinne sa Chultúrlann agus sílim go do phobal na Gaeilge in iarthar na cathrach agus na codanna eile den chathair go bhfuil imeachtaí ag tarlú sna hionaid Ghaeilge d'you know na heagraíochtaí sin a chuireanns an Ghaeilge chun cinn ó cheann ceann na bliana agus a bhíonn anseo ó dhubh go dubh, so tá muidne thar a bheith sásta. Deirtear faoin Oireachtas gur repeat offenders a bhíonns ann, sé sin má thagann tú chuig an Oireachtas uair amháin ní féidir leat gan teacht arís. So tá súil againn go bhfuil an rud céanna fíor faoi Oireachtas na bliana seo, aon duine a bhí ann i mbliana go dtiocfaidh siad ar ais an bhliain seo chugainn agus go leanfaidh siad ar aghaidh. Bhí sé dochreidte an t-Oireachtas a bheith i mBéal Feirste i mbliana. Bhí lúcháir orm ach mhothaigh mé go raibh ardú meanma ann don chathair uilig agus an rud a bhí muintir na Gaeltachta a rá liomsa, is cuma cén áit as a dtáinig siad, bhí siad uilig a rá go ndeachaigh an fhéile i bhfeidhm ar an chathair agus go ndeachaigh an chathair i bhfeidhm ar an fhéile agus go raibh an cineál comhpháirtíocht sin agus an dlúthpháirtíocht sin ann. agus bhí sin galánta agus an rud ba thábhachtaí domhsa is dóigh liom ná go bhfaca m'iníon go ghlac sise páirt i gcomórtas i mbliana i rannaíocht faoi sé agus go bhfaca an chéad ghlúin eile cineál pobal na Gaeilge agus cé chomh tábhachtach agus cé chomh bródúil agus ba chóir dúinn a bheith mar Ghaeil Bhéal Feirste so eispéireas speisialta a bhí ann domhsa mar mhamaí agus mar Ghael.